ndị mma okpere Okay. So eh, m fụrụ ebe dịcha ka ebe a makwasịrị akwa white as in ka ife na-emegasị ebe ahụ. ebe a makwanyela akwa white na bụ ngene mmiri mma okpere ahụ o si ebe a nka mmiri a na-akpọ ọsọ ugwemgwem si ewa baa ugbugbu Ee, ọ nya nwa na-abanye n'ọsọ ugwemgwem si ebe a ugbugbu ngene mmiri ebe a dị achụ aja dị ebe a ebe a dị ekpe ile ọma ọ sọ mmiri a ka o nwekwu ọzọ o nwere isi mmiri isi mmiri dị adọ nwụrụ mmiri na-abata na ya ma ọ nara ata ata o nwere isi mmiri dị adọ elekwanụ ka i gosi anyị ka anyị fụgodo ya nka ije n'isi mmiri ebe isi mmiri

ọfịa a dị ebe a ọfịa a dịsị ebe niile wa ga ọfịa a dị si ewa gbada wee luo na ọsọ gbemgbem so i- i nwe ike nkọwara anyị otu mmiri a si wapụta mmiri anụwa anyị pụtara ụwa ọ dị ya in olden days ebe a ka nna nna anyị fa bi ebe a ka nna nna anyị fa bi ọ mmiri a ka ka fa na-euse anyị pụtara ụwa kwudekwe dị mmiri ka ọ dị ọ nwa nwa tokwude okwude oge na ọ nya bụ mmiri mmiri m na-ekpesa ile ọma m ji eti egwu ọ nya bụ mmiri dunyetere m nya bụ mmiri ziri m egwu m ji bụrụ mmiri egwu na ndị anwa so ị na-akọ ọnụ otu a mmiri a dị na ọ dị ata ata ma na ọkọchị ma na udu mmiri ọ nara ata ata ma ọkọchị ma udu mmiri o luo na dry season na many people na-echuti ya with wheelbarrow many people na-echuti ya otu a ka ọ na-adị ọ nara ata ata Okay. So onye na-afụ special maka mmiri a onye na-afụ ọ mụwa na-afụ special maka mmiri a dịka ma mkpochi ya ma ma mkpochie ma ndozie ma mgbuli anụ everything

ọ kpọọ m sị ka m dujie na mmiri m solie bịa ma ọ bụ na ọ chọkwa ka ọ were aka bịa kpee ile ọma ọ bịa ọ jụọ ese mmiri mma okpere ọkwala aka jee kpee ile ọma na ife n'idili bụ ka ife na-aga aga ka na ike dị na mmiri mmiri abụrọ ọgwụ So biko I like ịkpọla anyị phone number ya so that Eh, my, anyị chọọ mbịa. my phone number bụ 070 89

anyị na-emere ife ọgwụ n'ife mmiri ka anyị na-eme ike dị na mmiri mana o nwekwara ife m chọ ịjụ gị o nwe ndị na-asị ee ee na ọ ka mma na mmadụ ga na mmiri kpee ile ọma nwe ndị na-asị na ọ ka mma na mmadụ gwọrọ ọgwụ ma ndị na-asị na ọ ka mma na mmadụ butere ite mana m chọ ịjụ gị as onye omenala ị bụ ka ife advice advice mmadụ nga na-achụ aja ma ọ mbute ọgwụ kee nke ee ị ma na ụwa anwa ụwa a nọ n'ime ya nwere ihe chukwu dele onye o nwere onye ọgwụ na-eleli nwee onye ọ nara eleli ị wụgo ya dịka mmụnwa na my father meli dibia mesie dibia wa nwụọ ee mana dibia o meli wa nwụọ nwere nwa ya meli ya esizie tụrụ egwu wee gozizie m and ọ na-agwa anyị sị anyị etinyena aka n'ibe si n'ọgwụ otu a nọ na ana m agwọrọ ihe m ma bụ na salaka ka m na-eme m fụ onye m ka mma m nyeli ya aka ibe gbagojuo m pụta dị taata bụ afọ na m bịa m kpee ekpele kwanye ndị mmiri m ndị mmiri m mụ na ba so ị wụgo ya kpee ekpele m n'isi fans m niile ndị na-enyere m aka n'egwu m na-eti ee anara m eme ihe ọgwụ ọgwụ abụrọ ọgwụ abụrọ my destiny na-ekpele ilu ọma ka m na-ekpe na mmiri ọ gwụsịa ngwanenwe ife nwere ngwa your fans ndị na-akpọ egwu gị ma na YouTube ma na Facebook ma na Boomplay ma na Audiomack maka na sọpọtụ gị ọnwa okwe ekele enwe nyefe ife na-ekele ana m ekele ndị fans m niile niile na-enyere m aka n'egwu ma ndị obere aka ma ndị nnukwu aka ma ndị meli anyị ji gaa afọ a ma ndị butere ngwa egwu ma ndị butere machine ma ndị du anyị jee Kano ma ndị na-akwado idu anyị jee Abuja ma ndị na-akwado idu anyị jee Benin ma ndị na-akwado idu anyị jee Porto Novo ife m na-ekwu bụ that na ọ ga-adịlị ba na mma ibe ọbụla ba tiela aka bụ ngozi kenekwuo ụmụazị Nando Nando niile na Nando na-atry Nando na-enyeli ndị egwu aka kama na egwu bụ irube isi irube isi ọ bụ alị gị ịghọtago ihe ọbụla bụ ihe a malị gị ama ejina mkpako buru ụzọ maka na ejiri mkpako buru ụzọ na ọdịda na-eso ya ị wụgo ya ekwuru m na onye fans m ọbụla ndị na-enyere m aka ma ndị na-enyere ndị egwu aka ndị egwu dị na Nando onye gbuo n'aka nri ọ ya-egbute onye gbuo n'aka ekpe ọ ya-egbute mana ibe m na-ayọkwa ụmụ Nando bụ ka ba tinye anya n'ala ka e bunie ndị egwu Nando enu ee ba tinye anya n'ala ka e bunie ndị egwu Nando enu maka na ibe a na adịrọ mma ịkọ n'obodo Morocco nwa Mmadụka bụ Morocco ndị Ukwulu so n'ihe mere o ji bụrụ Morocco nwa mmazeli bụ nwa mmazeli ndị ọnịcha so n'ihe mere o ji bụrụ mmazeli ị wụgo ya maka na e nyejuo nwata afọ ọ bọọ mgbọrọgwụ na ajọ ọfịa na Nando na-enye anyị ibe anyị na-achọ anyị a na-eproduzukwala ibe ibe anyị ji ibe ahụ anyị na-eme maka na ị na-anya na-eti egwu hụ ụmụnne gị obi esie gị ike ịghọtago ndị mba na-abịakwala abịa amakwala ihe esi na onye a si from Nando ma ba na-atry bụ ụmụ Nando na ọ dịrọ easy at least since m tibele egwu ejego m different villages jesi ebata mana o nwere village dịka ọmabala ọmabala anyị niile iwu gị ọmabala ebuka Aha, ọmabala ọmabala ahụ bụ mmili Ee, mmili bụ ọmabala ahụ ma abịa anyị ma anyị bụ ndị bi n'akụkụ mmili anyị bụ ọmabala Ee, ọmabala na-emeli ndị egwu kwụsị egwu si na mmili Ee, mmili bụ egwu ndị mmili na-alike egwu ị gụba egwu egwu egwu na ndị ndị mmili niile akwụlụ ọtọ gbaba egwu Ee, ndị ala na-alike egwu egwu bụ ndụ egwu bụ joy ọ nya mere onye na-eti egwu e na-etinyere aka ya n'ihe ọjọọ onye na-eti egwu na-enwe obi aṅụli oge ọbụla o ji dị ka a sị na ndị egwu a na-akpatara ego maka na i nwere ike iji obi aṅụli ilicha ego niile dị gị n'akpa ịghọtago hope ọ na echi ya-aka mma ịghọtago so n'otu a ka o si dị